Tá muid in Ionad na Fuiseoige ar maidin don seoladh den leabhrán beag seo, Mo Chéad Leabhar. Seo an chéad áis atá ar fáil do. tuismitheoirí atá ag iompar clainne so seo an chéad uair a bhí Áis mar seo ar fáil sa tuaisceart. Bhí muid ag obair le grúpaí ón Roinn Sláinte agus fuair muid pota beag airgid chun seo a chur i gcrích so tá muid iontach bródúil as an Áis beag seo. So seo é. An príomhsprioc nó an aidhm atá ar chúl an tionscadail seo ná an caidreamh sin a chothú idir an Mamaí agus an Babaí agus an Babaí go fóill sa bhroinn agus an deis sin a thabhairt do na Daidíthe fosta an caidreamh sin a láidriú sula rugtar an Babaí so Ag obair le Sure-Start agus ag obair leis na luathbhlianta tuigeann muid cé chomh tábhachtach is atá na caidrimh sin agus más féidir linne rud ar bith a dhéanamh le cuidiú leis sin agus leis an chaidreamh sin a chothú déanfaidh muid é agus rinne muid seo le pota fíorbheagán d'airgead agus más féidir linn seo a dhéanamh samhlaigh cad é a bhéas muid in ann a dhéanamh leis an airgead atá muid i dteideal but bhí seo le bheith mar cineál audio version amháin so sheol siad an leagan Béarla anuraidh agus bhí sé ar intinn ag an South Eastern SLT team an cineál réimse leathan de leaganacha cineál i dteangacha eile agus bhí siad i dteagmháil linn agus bhí siad ag iarraidh leagan Gaeilge a dhéanamh agus bhí muid ag rá like An dtiocfadh linn an leabhar féin a dhéanamh? Dá dtiocfadh linne an t-airgead a aimsiú, an dtiocfadh linn é a dhéanamh? So, chuaigh muid chuig cúpla duine agus dúirt muid seo an rud atá muid ag iarraidh a dhéanamh. Tá tuismitheoirí s'againne i dteideal an tseirbhís chéanna. So, fuair muid an t-airgead, rinne muid an obair taobh istigh de trí mhí agus sheol muid agus seo an seoladh inniu. So, tá muid fíorbhuíoch de na maoinitheoirí agus tá muid fíorbhródúil go raibh muid ábalta seo a dhéanamh agus seoladh iontach ar maidin ag seoladh seo agus

can access this resource and benefit from this book in Irish, all thanks to Altram, so thank you very much. Tá Altram ag feidhmiú ar feadh ag tarraingt ar 30 bliain. Is eagraíocht luathbhlianta muid a tugann tacaíocht do thuistí, cleachtóirí agus suíomhanna lán-Ghaeilge luathbhlianta. Déanann muid traenáil, tugann muid tacaíocht comhairleora luathbhlianta em, do ghrúpaí agus déanann muid áiseanna. Em, chomh maith leis sin bíonn muid a' plé le, leis an Roinn, em, Oideachais agus an Roinn Sláinte agus níos mó na sin, an Roinn Phobail agus chun níos mó, em, infheistíocht a chur, em, ar fáil d'earnáil s'againne. Tá sé deacair orainn ag an mbomaite, em. Níl ach seachtar againn san fhoireann, ceathrar againn amuigh ar an talamh, agus táimid ag iarraidh riar ar riachtanais na bpáistí, riachtanais an fhoireann atá ag obair leis na páistí ar an talamh thart ar an Tuaisceart ina iomlán. I ndiaidh Covid, tháinig béim níos láidre ar an tacaíocht do thuismitheoirí fosta, so líon sin cineál liomsa agus le ról s'agamsa in Altram. Tá mise ag obair le le Sure Start agus táimid ag iarraidh go mbeidh na seirbhísí Sure Start atá ar fáil i mBéarla ar fáil i nGaeilge agus ciallaíonn sin, muidinne ag déanamh traenáil ar Baby Yoga, Baby Massage, sa dóigh is go bhfuil muidinne ábalta na seirbhísí sin a chur amach. So, bíonn muid i gcónaí ag brath ar airgead ach bíonn muid i gcónaí ag brath ar aischothú ó thuismitheoirí, ó Charlie atá amuigh ar an talamh ag rá Right, cad é atá de dhíth? Cad é ba mhaith libh? Cad é ba mhaith libh déanamh atá ar fáil daoibh i mBéarla ach ba mhaith libh i nGaeilge le saol a chaitheamh trí Ghaeilge? Cad é ba mhaith libh? Cad é atá de dhíth? So. So céim a haon but tá cúpla rud eile le déanamh againn atá muid ag smaointiú faoi ag an bhomaite, arís ag brath ar airgead but yeah céim a haon agus cuid mhór céimeanna le teacht. Tá bearnaí millteanacha ann go háirithe don aoisghrúpa 0-3. Tá muid anseo in Ionad na Fuiseoige, tá seirbhísí ar fáil do bhabaithe fríd go dtí an bhunscoil so, Níl na háiseanna uilig ann do thuistí, páistí agus na cleachtóirí. So, maidir le fiú am scéil, tá siad ag úsáid an scéal céarna ó bhliain a haon go dtí go bhfuil an páiste sa naíscoil. So, tá forbairt mhór de dhíth maidir le sin agus maoiniú. So ní fhaigheann muid mórán maoiniú chun seo a fhorbairt. Fuair muid pota beag don áis seo but tá muid ag iarraidh tuilleadh a fháil chun tuilleadh áiseanna a dhéanamh don aoisghrúpa sin.
ag léamh le chéile gach uile lá, ag léamh na leabhair is fearr linn. Beidh an leabhar seo ag dul amach chuig gach áit a mbíonn seirbhís luathbhlianta ann agus a mbíonn tuismitheoirí le Gaeilge ag úsáid na seirbhísí luathbhlianta sin. So, anseo in Ionad na Fuiseoige, tá clár Sure Start trí mheán na Gaeilge acu. Tá, síos an bhóthair, tá, mar shampla, Outer West Sure Start ann. Níl clár lán-Ghaeilge acu ach. Tá tuismitheoirí cláraithe agus ag úsaid seirbhísí Sure Start atá ag cur páistí sochaí ar aghaidh ag Naíscoil Bhréandáin agus Bunscoil Phobal Feirste so tá teaghlaigh bainte leis an seirbhís sin so beidh iad siúd ag fáil beart ina lárthaí mar an gcéanna le Clann Mór Sure Start, mar an gcéanna le Saol Úr Sure Start so beidh seo ag dul amach agus ní seo amháin i mBéal Feirste beidh seo ag dul amach thart ar an tuaisceart ina iomlán so Tá ról againn anois, cineál suí siar i rith an tsamhraidh ag dul, right, cá bhfuil na grúpaí seo uilig, cá mhéad cóip atá muid ag cur amach agus sin like but beidh siad ag dul amach tá súil againn chuig gach seirbhís em agus chuig gach tuismitheoir a bhfuil ag iarraidh é. Beidh siad in ann eh dul ar an QR code ar an chúl agus beidh an cóip fuaime ann, beidh an audio version ann agus beidh siad ábal, so beidh sin ina chuidiú do na teaghlaigh sin a bhfuil Gaeilge acu, nach bhfuil Gaeilge acu, bhuel cúpla focal acu nó b'fhéidir just nach bhfuil muiníneach in a dteanga féin agus tá ag iarraidh an cineál tacaíocht sin le rá seo mar a deir tú an focal sin. So yeah, tá súil againn go mbeidh gach duine ábalta tairbhe a bhaint as an QR code agus an leagan Gaeilge sin chomh maith. Agus beidh, nuair a bhuaileann tú ar an QR code beidh gach leagan ann, so beidh, ón seachtain seo chugainn, beidh leagan Béarla agus leagan Gaeilge ann and then tá siad ag dúil go mbeidh níos mó leaganacha amach ansin le teangaí difriúil.

Tá caidreamh iontach againn leis an Childcare Partnership agus tá iad siúd fíor, fíor tábhachtach dúinn but tá siad ina cheerleaders iontach dúinn fosta agus bíonn, like bhí siad anseo inniu le tacaíocht a thabhairt dúinn agus aithníonn iad siúd an tábhacht leis an tumoideachas fosta agus an saol trí Ghaeilge agus na seirbhísí sin a chur ar fáil do thuismitheoirí s'againne. Bhuel tá deiseanna eile againne. Beidh muid ag forbairt yoga do babaithe, beidh muid ag forbairt seisiún leithris, úsáid leithris trí mheán na Gaeilge nó go dhátheangach do tuistí agus do chleachtóirí. Níl na seirbhísí sin ar fáil faoi láthair so sin an chéad céim eile. Chomh maith leis sin, amach anseo, like i mí, um, i mí na Samhna, beidh tionscadal eile á sheoladh againn atáimid ag, ag, um, obair air faoi láthair le Help Kids Talk agus sin seirbhísí, um, SLT, so, agus sin ceantar Lios na gCearrbhach, Colin chomh maith, but, arís, sin an áit a mbíonn iad siúd ag obair, bíonn muidinne ag obair ar bhonn réigiúnda so beidh muid ábalta bheith ag comhoibriú leo agus ansin na háiseanna a chur ar fáil thart ar an tuaisceart ar fad. So fríd na caidrimh seo tá muid ábalta seirbhísí agus deiseanna a thabhairt don tuaisceart ina iomlán. Bhuel go háirithe sna luathbhlianta téann muid fras iontach chomh, anseo go luath tá an ionad iontach seo so tá na seirbhísí mar a dúirt mé ó 0 go, bliain déag d'aois ar fáil agus tá sampla eile againn in Ionad Uíbh Eachach ar Bhóthar na bhFál agus thall in Ionad an Droichid. So tá seirbhísí ag leathnú agus ag fás do na luathbhlianta but níl an infheistíocht. ag cineál, ag cineál ag gabháil leis an fás so sin an fáth go bhfuil muid ag cur brú ar an rialtas níos mó infheistíocht a chur ar fáil dúinn.